Um, igbo kwenu igbo kwenu igbo kwezuenu anyị abịago na agba nke ụbọchị taa na igbo bụ igbo ama na onye ọbụla bụ onye igbo ebe ọbụla ị nọ na ị na-anụ onu anyị anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma n'aha jizọs kraịst jizọs bụkwa onye igbo achọrọ m ka m gwa gị na ọ bụ n'ihi jizọs na ọ bụ n'ihi ndị igbo ka jizọs ji bịa n'ihi na ndị igbo sitere na agbụrụ nke izrel ife anyị na-ekwu n'ụbọchị taa igbo bụ igbo bụ ebe onye igbo ọbụla nọ biko ya wenie aka elu na ọ onye wenie aka elu ka ticha na-ajụ ajụjụ onye ọbụla bụ onye igbo ịmala ebe ọbụla ị nọ ka ị zaa afa gị anyị na-asị na udo ga-adịrị gị ị gaghị anwụ ọnwụ ị gaghị anwụkwa n'ọnwụ ndị ike ị gaghị anwụ ọnwụ fulani herdsmen ị ga-abụ onye obi aṅụrị dịrị ị ga-abụ onye udo dịrị ọ ife anyị na-ekwu na-agọdo ya ọfọ na-ekpe ekpere n'elu ya wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị igbo niile na mma anyị ji ohere a na-ekene onye ọbụla n'oge a bụ igbo bụ igbo bụ oge ndị igbo ọbụla ji ekenerịkọta onwe ha ekene ọ bụrụ na ị nee anya n'akara ekwentị dị na skrin gị ị kpọọ anyị na fon anyị enwe ike anyị na gị akparịta ụka i nwee ike kenee ọha ekene ma unu i kwuo ebe i si akpọ i kwuo afa gị anyị nee anya anyị ga-afụ ka obodo anyị si wee debe isi taa obodo anyị atọzi ụtọ mana aka ọdụna ka aka dị na nwaanyị ọ ga-atụkwasị di ya ntị a mara ama ahakpa ya ihe mara ọ eji ya anụ ife so igbo bụ igbo anyị na-ekene unu na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma anyị kwuru na onye igbo ọbụla ga-adị oo anyị wee na-asị ka unu gee anyị ntị n'onu ọ bụrụ na ị bụ onye igbo mana o nwere ife ị nwere megide nwanne gị wetara anyị ya n'igbo world television ọ n'igbo world television ka anyị nọ ugbu a anyị nọ live on studio n'igbo world television wee na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma udo ga-adịrị onye ọbụla ọ bụrụ na o nwere esemokwu ọbụla dị n'obodo ọbụla n'ala igbo biko gbaa ọsọ ọsọ wetara ya ọnụ na-ekwuru igbo Afa mụ bụ onyeisi nchụaja Ndụbụeze Ụkachukwu. Ọ bụ mụ bụ onyeisi nhazi nke ụlọọrụ Igbo World Television. Ndị be anyị unu ga na-afụ anyị mgbe niile. Anyị na-ekene onye ọbụla bụ onye Igbo. Ee, ka o si wee kwụrụ taa, anyị nụrụ ka ife si eme tigbuo zọgbuo n'obodo anyị a bụ Naịjirịa. ndị sị na anyị ga-adị ndị sị na anyị agaghị adị mana anyị ga-adị n'ọ ọ ife m ji wee were ohere a wee na-ekene nna m ukwu pụrụ iche bụ onye isi kacha onye isi nchụaja my lord bishop Ndubuisi Obi ọ bụ ya bụ bishop of Nnewi diocese nke ụka ndị CMS Na-ekenekwa onye isi ụka ndị Katọlik Chọọchị nke dị n'Imo steeti. Achọrọ m ka m were ohere a keneruoro ya ekene n'ihi na ọ bụ ịfụ ihe ndị a na-eme gbasara ndị Igbo na-enye m obi aṅụrị. Ee, na-ekenekwa onye isi mụ na nwanna m nwoke bụ Chief Sir Ernest Obiejesi Obijackson n'Ọkịja. na-ekenekwa ee ọkwụ aka m na onye isi m kwa bụ dr patrick ifeanyị ụba ebube chukwu ụzọ na nnewi ndị a m na-akpọsịrị gị afa bụ ndị anyị na-enejere ha anya fụ na ọ bụ eziokwu na chineke fụrụ ndị igbo n'anya wee na-ekenekwa onye m na- ana m echeta obi a na-atọ m ụtọ bụ chief innocent chukwuma innoson motors innoson motors bụ onye izizi bụ onye igbo rụpụtara moto n'anị igbo a na-ego ya ego dịka ndị ọcha si eme ifedịasọ nnewi anyị na- ana m eji ohere a na-ekene ya wee na-ekenekwa ndị igbo dị iche iche na-ekenekwa gọvanọ Anambra steeti Chief Willie Obianọ maka ihe ọma pụrụ iche nke o mere ndị Anambra steeti iwetara anyị ọnọdụ ụgbọelu nke a kpọrọ airport n'Ụmụleri anyị mepere ya mbọsị a wee bụrụ ife na-enye m obi aṅụrị karịchaa anyị were ohere a wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma ebe onye ọbụla na-anọ na ya kpọọ akara ekwentị dị na telivishọn ya ugbu a igbo bụ igbo anyị ekene m unu anyị jee gbachaa aka ahịa bata anyị ga-agwa unu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa ndị be anyị ekene m unu ndewonu ndị be anyị ndewonu